zizindikiro 5 kuti banja lanulo lili bwino chifukwatu anthu ena samadziwa kuti banja limene ali nalolo ndi banja labwino loti anthu ena onse amalisirira anthu ena sadziwa ndithu olo pali anthu ena amatha kukhala kuti ali ndi banja labwinobwino komano ndikusokoneza zinthu ndikupeza kuti banja lija lasokonekera ndiye healthy family sikuti imakhala kuti ndi banja lomwe lili 100 perfect ayi Komano limakhala banja limene wina aliyense m'banjamo amafila kuti ali safe. Eti ukakhala m'banjamo kumamva kuti ayi ine nde ndili mkati, ndili m'thicker eh, eh munomo nde ndinafika or apapa nde mkazi wangayu ndinapeza or mwamuna wangayu ndinapeza. So wina aliyense ali ndi safety mwa iyeyo, this is very important. Komanso banja limene wina aliyense mkatimo amamva kuti inetu muno nde ndimalandira ulemu umene ngati mkazi ngati mwamuna amayeneka alandire. Komanso banja lomwe limakhala healthy ndi banja lomwe iweyo umafila kuti naa mkazi wanga nde amandipanga support komanso naa mwamuna wangayu eeh mosanama amandipanga support and izizi zimathandizira bwanji anthu inuyo zimakuthandizirani kuti muzipanga grow together muzikula nonse ngati banja. chinthu choyambirira chimene mungadziwe kuti banja lanu lili healthy lili bwinobwino ndithu zonse za bobo banja limene muli communication and conflict management ngati m'banja mwanu muja eti muli timati open and honest communication m'banja mwanumo mmatha aliyense kumasuka ndi kuyankhulana bwinobwino moona mosanamizana ndiye kuti inuyo muli ndi banja labwino M'banja mmene wina aliyense amatha kuyankhula freely without fear, amatha kuyankhula osamuopa winayo, komanso winayo amamumvesetsa iyeyo, amapanga listen to understand, amamumvesetsa iyeyo, amamumva iyeyo kuti amumvesese zimene akunena not just respond osati kungoyankha. chifukwa pali ena wachikondi wawo akangobweretsa vuto kalekale chimene amakhala akuganiza iwowo ndikuti ndimuyankha bwanji mmalo monena kuti amumvesese kuti vuto lake ndilotani coz ukamvesesa ndiye kuti umapezanso njira yabwino yothetsera vuto limene wachikondi wakoyo wakubweresera ngakhale mutakhala zonena kuti uh, pali kuyankhulana kwina kwake kosakhala bwino kuti there is a difficult conversation mkati mwanu komano you guys you are able to handle it with respect mkati mmene muli health conflict resolution ngati banja lanu mmatha kupanga resolve mikangano bwinobwino anthu inu ndiye kuti ndi chizindikironso mkati mwa communication and conflict management kuti muli ndi banja lomwe lili labwino so mukuyenera mudziwe kunena kuti sikuti anthu amatha kungosemphana chichewa ayi eti komano mukapezeka zoti mwasemphana chichewacho simumatukwanana sipamakhala violence pakati panu komanso sipamakhala silent treatment eti wina wake kungokwiya osamamuyankhula winayo sizimakhalapo zimene zizi ndiye goal imakhala yonena kuti mukufuna muthetse vuto lomwe muli nalo m'banjamo osati kungowina fa pali ena amangoyang'ana kungowina ndiye chizindikiro ichichi ndi chachikulu kwambiri chimene muzadziwe kuti ngati zimachitika m'banja mwanumo kuti banja lanulo ndiye kuti ndilabwino kwambiri ndilaboboo chizindikiro china chimene mungadziwe kuti muli ndi banja labwino inuyo ndiye kuti mu ndi mbanja mmene muli respect trust and boundaries eti muli kulemekezana komanso muli kukhulupirirana komanso muli kulemekeza malire eti muli mutual respect wina aliyense akutha kumulemekeza wina ma, ma opinions maganizo a wina aliyense ali valued mmenemo sikuti winayo amakudererani kapena winayo samakulabadirani zimene inuyo mukunena or ma feelings amene inuyo muli nawo m'banja mmene muli kukhulupirirana komanso muli kuuzana zoona anthu amene mmasunga mawu anu amene inuyo mwanena komanso muli no constant suspicion or secrecy Sim'mabisirana zinthu komanso sim'makayikirana. M'banja mmene m'malemekeza malire, m'madziwa kunena kuti privacy ya wina aliyense izilemekezedwa m'banjamo and wina aliyense m'madziwa kuti amayeneka akhale ndi personal space. So, mukuyenera mudziwe kunena kuti chikondi sikuti chimatanthauza kuti ndiye kuti kupanga control ayi. Koma nthawi zina ndikupanga respect. malire amene winawake ali nawo. Ngati wina wakuuzani kuti zakuti samakondwera nazo, inu mukutha kulemekeza zimenezozo. Chizindikiro cha nambala 3 kuti banja lanu liri healthy kapena kuti ndi labwino kwambiri, emotional connection and bonding. M'banjamo mukutha kupangana support emotionally. So, muli chinthu timati emotional support. Mukutha kumpanga support wachikondi wanuyo m'maganizo mwake emotionally. so chimachitika nchiyani mukuyenera mudziwe kunena kuti ma family members ajawo akutha kupangana support each other in good and hard times ngati mumabwera ndi kupangana support mumakhalapo nthawi yabwino komanso nthawi ya zovuta limodzi imeneyo ndiyo emotional support mumabwera ndi kumpanga support wachikondi wanuyo ndi chizindikiro chachikulu chonena kuti ndetu banja lanu ndi labwino kwambiri ndiye zikukubweretserani comfort M'banja ngati muli comfort eti mmatha kumupanga comfort mzanu, mmatha kulimbikitsana m'banja muja komanso mmatha kupanga reassurance. Tili pompa pa point imeneyi ndi yonena kuti mumathanso kupanga spend timati quality time together. Koditu tikanena za quality time sikuti iwe kukhala apa wina nkukhala apa wina ali pa phone ali pa phone kuti imeneyo ndi quality time ayi. Quality time timatanthauza kunena kuti nthawi imene iweyo ukuyipanga dedicate kumpasa wachikondi wakoyo eti kaya ndi TV kuyisiya uko kaya ndi phone kuyisiya uko zina zake zimene umapanga kuzisiya uko. ndikumpasa ndithu nthawi yokwanira wachikondi wakoyo imene ndimene imatchedwa kuti quality time so intentionally they spend time together amayankhulana eh, they talk fa pali enatu amangokwiyirana wina wayang'ana uko wina wayang'ana uko amadyera limodzi ngati m'banja mwanu mumatha kuseka kuseketsana wina kumsekesa wina mukupanga zinthu zina zake limodzi izizi zimapanga build timati real connection izizi ndi zomwe zimamanga banja lenileni kuti connection ikhalepo ndithu ya real chizindikiro cha namba 4 kuti banja lanu lili healthy kapena kuti ndilabwino structure roles and growth banja lomwe lili ndi structure komanso muli udindo wina aliyense akutha kudziwa udindo komanso anthu inuyo mukukwanitsa kukula limodzi ngati banja udindo wina aliyense ndi wodziwika bwino m'banjamo komanso udindo wina aliyense ali ndi udindo pa zimene iyeyo amatha kupanga wina akupanga provide wina akupanga protect banja wina akusamalira banja ma roles ngati amenewo wina aliyense akamadziwa choyenera kuchita mbanja limakhala banja labwino so ngati muli ndi banja limenelo mukuyenera mudziwe nena kuti muli ndi banja labwino kwambiri wina aliyense akudziwa role imene akuyenera apange perform m'banjamo komanso ali ndi udindo udindo uja ukupangidwa share ukugawana fairly m'banjamo komanso anthu inu mumapangana support growth yanu So wina aliyese amatha kumulimbikisa wachikondi wake kuti apange grow. Grow yake yotani? Agu, agrowe emotionally komanso apange grow umoyo wake wa uzimu kaya ndi maphunziro kulimbikisana komanso professionally komanso palibepo msanje et komanso palibepo control wina aliyese is able to do these things mofuna kwake chinthu cha number 5 chimene mungadziwe kuti banja lanu lili healthy values and direction banja lanu lili ndi ma values chifukwa banja lina lililonse limayenera likhale ndi ma values komanso mukutha kudziwa kumene mukulowera so chimakhala bwanji shared values and direction nonse mukugawana chinthu chimene mukupita chifukwa pali zi- mabanja ena mwamuna amatha kupezeka ali ndi maganizo olowera uku mkazi ali ndi maganizo olowera uku komano you guys you are able to share ma values anu komanso direction yanu banja lanu lomwe lili guided by principles eh? Bu- chi- ma principles ake ngati chikhulupiriro chanu chimene muli nacho m'banjamo discipline imene munayikhazikitsa m'banjamo kindness kukhala achisoni kwa wina ndi mzake so mukuyena mudziwe kunena kuti so izizi zikuchitika ndithu chifukwa chonena kuti anthu nonsenu pa uwiri wanu you are able to move in the same direction so zimakhala zophweka even ana anunso kuti akutsatireni ngati inuyo mukuyenda kulowera ku direction imodzi kumapeto kwake kwa video iyi kuyifupikitsa tikunena kuti banja lomwe lili labwino a healthy family limamangidwa ngati mkati mwakemo muli good communication, kulumikizana ndi kuyankhulana kwabwino, komanso mmatha kulemekezana ndi kukhulupirirana m'banja mwanumo, komanso mmatha kupangana support emotionally kapena kuti muli emotional connection, et you guys are connected emotionally, komanso m'banjamo muli structure yabwino, komanso you're able you guys kupanga grow ngati banja, komanso muli ndi ma strong values. Chimene mukuyenera mudziwe chomalizira nchonena kuti nkhani yaketu siyoti mukhale 100% perfect, komano nkhani yake ndiyonena kuti mukuyenera mukhale consistent pa zing'onozing'ono zimene inuyo mmapangazo, mma efforts anu amene mmakhala mukupanga everyday m'banja mwanumo.